Seán arís, Seán Ó Conláin, a bheas mar éascaítheoir anocht. Just díreach fógra an-bheag ná go bhfuil na cainteanna, na físeáin agus na sleamhnáin de na cainteanna roimhe seo uilig ar fáil anois ar shuíomh Theacht Aniar. So beidh fáilte romhaibh a dhul isteach go dtí an suíomh sin, isteach sa suíomh agus brúnn sibh Nuacht agus ba chóir go dtiocfadh sibh. air sin láithreach, agus mar sin, gan a thuilleadh moille, iarrfaidh mé ar Sheáin tús a chur leis an seisiún seo. A Sheáin.
Go raibh míle maith agat, a Bhreandáin, agus tá fáilte romhaibh go léir, pé áit ina bhfuil sibh. Tá a fhios agam go bhfuil Marc Ó Cathasaigh ina charr leathshlí idir Bhaile Átha Cliath agus Port Láirge, agus n'fheadar cá bhfuil gach éinne eile. So anocht tá tá sé beagán beag difriúil an an an an tslí go bhfuilimid á chur i láthair, so tá painéal againn, painéal ana ana shaibhir ceapaim, tá Martin Hawkes, Seán Mac an tSíthigh, Marc Ó Cathasaigh agus Mairéad Farrell, tá súil agam go bhfuil Mairéad in áit éigin, ní fheicim í, tá sí ann, an bhfuil? Tá. Dia dhuit a Mhairéad. So beidh siad á gcur féin i láthair i gceann cúpla soicind. Um so is saghas teacht le chéile an phainéil mar an tseachtain seo caite bhíomar eh bhí comhrá againn le Michael Cronin agus tá Michael i láthair freisin feicim Dia dhuit a Mhichíl. Um so is saghas ag leanúint ar aghaidh ó sin ach freisin má tá tuairimí a tháinig chugainn as na cainteanna eile táimid chun iarracht iad a tharraingt le chéile agus dul ar aghaidh. So sin an saghas an dúshlán atá againn. Ba bhreá liom a rá cé go bhfuil beirt pholaiteoir ann agus tá iriseoir ann, níl aon bhaint acu anocht, táimid ag iarraidh go mbeadh sé saghas ag leibhéal pearsanta, cad a ceapann siad féin, níl siad ag labhairt ar son an pháirtí nó ar son an chomhlachta nó aon rud eile. Ba bhreá liom go mbeadh sé sin. soiléir. Agus tá Martin agus mé féin ann freisin agus táimidne mar chuid den phainéal so beimid ag caint mar gheall ar na gníomhachtaí beagán beag atá ar siúl againn féin go bhfuil baint acu leis an gcoincheap seo de den eiceolaíocht agus anocht táimid ag caint faoin eiceolaíocht agus slánú na Gaeltachta. So go dtí seo b'fhéidir go rabhamar ag caint beagán beag faoin faoin teanga, faoin teanga féin. Sin an bhéim a bhí ann an tseachtain seo caite. Ach táimid ag iarraidh díriú ar go háirithe an coincheap de éiceachóras taobh istigh agus timpeall ar an nGaeltacht agus, nó na Gaeltachtaí más maith leat, agus agus cad é an todhchaí ag tógáil an dearcadh sin chugainn féin. So, i gcionn cúpla soicind beidh an painéal á gcur féin i láthair Tá an-fhonn orm go n-úsáidfimíst an chat anocht ón dtosach. De ghnáth tógann sé beagán beag am do gach éinne dul i dtaithí air agus rud éigin a scríobh, so tá mé ag tabhairt cuireadh daoibh anois cúpla focal a scríobh B'fhéidir fút féin, cá bhfuil tú, cad a cheapann tú, cad é an aimsir san áit ina bhfuil tú, nó má tá duine éigin go bhfuil aithne agat orthu, feicim cúpla aghaidh a aithním, b'fhéidir gur féidir leat just hi a rá leo nó focal a chur chucu. Is féidir leat, is féidir leis bheith príobháideach nó is féidir leis bheith poiblí. Tá a fhios agaibh san chat, is féidir leat an scéal a sheoladh go gach éinne nó go duine pearsanta. So más mian libh é sin a dhéanamh agus i gcionn cúpla soicind leanfaimid ar aghaidh leis an oíche. So faigh duine éigin agus seol scéal chútha más mian leat just ar feadh cúpla soicind.

OK, is féidir libh leanúint ar aghaidh leis sin más mian libh. Ná bíodh, ná bíodh aon chúthaileacht oraibh. Agus an chéad chuid den anocht ná táimid chun an painéal a dul timpeall, gach éinne i ndiaidh a chéile, agus táimid chun saghas a rá, an cúlra pearsanta a sháinn iad isteach san comhrá seo, so cad a, cad a, cad a fhaigheann siad spreagúil faoin cheist nó cén suim, suim atá acu a luíonn leis an cheist seo den éiceolaíocht go pearsanta Agus go háirithe, cad a spreagann iad? So cad tá saibhir ann nó cad é an todhchaí go bhfeiceann siad san scéal seo idir éiceolaíocht agus slánú na Gaeltachta? So b'fhéidir go dtosnóimid le Mairéad, b'fhéidir. Mairéad, an t-aon bhean inár measc. Bhí mé ag súil nach mbeinn ar dtús ach tá sé sin okay.

Dáilcheantar na Gaillimhe Thiar agus Maigh Eo Theas don chéad uair thart ar bliain ó shin, ach roimhe sin bhí mé i mo Chomhairleoir Cathrach i nGaillimh ar feadh cúig bliain agus sa tréimhse sin bhí an-suim agam i gcúrsaí timpeallachta agus bhí mé cineálín, is dócha, mar dhuine de na Comhairleoirí a chreid go bhfuil dualgas ar an gComhairle páirceanna agus spásanna glasa a chosaint agus a fhorbairt agus bhí mé ag oibriú le grúpaí éagsúla atá suim acu sa timpeallacht cosúil le cairde Merlin Woods, má tá aithne agaibh orthu siúd, agus chomh maith leis sin is as an chathair mise agus is as Mervue mé ach rud a thug mé faoi deara ná le linn an Tíogair Cheiltigh ba bheag an aird a tugadh ar an tábhacht a bhain le páirceanna don phobal. Chomh maith leis sin tá an-suim agam I gcúrsaí teanga, bhí trí theanga sa mbaile ann so is as an nGearmáin, is as oirthear Bherlin mo mháthair agus labhair muid Gearmáinis sa mbaile agus ansin d'fhreastail mé ar bhunscoil agus meánscoil lán-Ghaeilge i nGaillimh, so Gaelscoil Dara agus Coláiste na Coiribe. So tá an-suim a'm i gcúrsaí teanga agus chomh maith leis sin agus sílim ach go háirithe le cúrsaí timpeallachta agus éiceolaíochta em tá ar ndóigh i dteangachaí éagsúla em tá tuiscint agus tá brí éagsúil le focail deirtear gur féidir focal amháin a úsáid em i nGaeilge agus ansin eh go bhfuil an focal céanna i i mBéarla ach is minic nach bhfuil an tuiscint díreach céanna ag focal agus sin rud atá suim agam ann agus sílim gur rud é sin a bhaineanns leis an timpeallacht agus agus cúrsaí éiceolaíochta freisin agus is dócha dhomsa níos mó mar gheall gurb as an Ghearmáin mo mháthair agus gur labhair muid Gearmáinis sa mbaile go dtuigim é sin i gcúrsaí Gearmáinise seachas b'fhéidir Gaeilge agus Béarla ach sílim cé gurb as an gcathair mé agus go bhfuil cónaí orm i i Murbhach. Bhí, agus mé ag fás aníos, bhí muid an-chairdiúil le teaghlach as Cill Chiaráin agus chaith mé go leor ama amuigh ansin agus mar gheall air sin thuig mé freisin an, is dócha, an cineál saol difriúil a bhí ann amuigh ansin seachas sa chathair inar tógadh mise. So, is dócha, faoi láthair tá mé mar urlabhraí caiteachas poiblí do Shinn Féin sa Dáil agus is dúshlán é sin ach tá an-suim agam i gcúrsaí cosúil le, cúrsaí timpeallachta freisin agus is rud é atá mé ag iarraidh níos mó cineál a dhíriú isteach ann le sna míonna agus sna blianta b'fhéidir, braitheann sé, atá le teacht. So tá mé ag súil leis seo ach creidim really go bhfuil ceist na héiceolaíochta fite fuaite leis na ceisteanna ar fad cosúil le easpa infreastruchtúr cuí atá ar fáil sna ceantracha Gaeltachta agus mar sin de. So sin an cineál suim atá a'm fhéin ann. So is dócha gur b'in mo chuid fúm fhéin. Agus má tá ceist ar bith, sure, is féidir libh. Yeah, tiocfaimid ar ais go dtí, tá cheana féin cuid mhaith de do ábhar luaite agat agus tá an-spéis agam fhéin san ceist sin de teanga agus aistriú teangan agus luafaidh mé cúpla sampla i gceann tamaillín

a lua go bhfuilim i mo chathaoirleach ar Burrenbeo, eagraíocht atá tiomanta do chaomhnú na Boirne, agus an mana atá ag an eagraíocht sin ná ag ceangal daoine lena n-áit dúchais. So tá sé sin ana ábharach don phlé anocht. Ina theannta sin táim i mo bhall ar ndóigh de Theacht Aniar agus tá cuid mhaith, obair ar siúl againn sa Ghaeltacht, is féidir le Breandán cur síos níos fearr a dhéanamh ar na tionscadail éagsúla atá ar bun againn ansin. Ina theannta sin, ón bhliain seo caite, táim i mo bhall den Chomhaontas Glas agus táim ar ghrúpa beag atá ag déanamh staidéir ar pholasaí faoin oideachas i leith an bithéagsúlacht. Agus rud eile, chuir mé rún faoi bhráid an Choinbhinsin bhliantúil an bhliain seo caite faoi phlean éigeandála a bhí san pholasaí acu, an polasaí Gaeltachta, agus dúirt mé gur chóir é sin a chur i bhfeidhm agus glacadh leis an rún sin le móramh de 90%. So de dheasca na hoibre sin nó an rúin sin d'iarradh orm mí ó shin nó roinnt seachtaine ó shin tabhairt faoi obair nó réamhobair i dtaobh plean éigeandála. So tá suim agam i gcúrsaí timpeallachta agus i gcúrsaí Gaelainne agus ar ndóigh i gceist na Gaeltachta. So tá an t-ábhar atá idir lámha againn an-shuimiúil ó mo thaobhsa, cé nach saineolaí mé ar chor ar bith faoi na hábhair sin. B'fhéidir gur chóir dom a lua chomh maith ó thaobh Burrenbeo go bhfuil eagraíocht eile atá mar leathbhádóir leis, bunaithe ag an Dr Brendan Dunford chomh maith, dar teideal Burrenbeo, nó Burren Life, agus an cur chuige atá aigesean ná tacaíochtaí agus deontaisí a thabhairt do fheirmeoirí, chun feirmeoireacht a dhéanamh ar bhonn atá i dtiún leis an nádúr. So sílim gur gur múnla iontach é sin chun an cur chuige atá againn san fheirmeoireacht a nascadh le bottom line na bhfeirmeoirí. So sin an méid atá le rá agam faoin am seo.

Sara chuas ag obair le Nuacht rte agus TG4, thugas chúig mbliana taitneamhacha in Uíbh Ráthach, i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh, thíos i ndeisceart Chiarraí. Bhíos ag obair ansan, bhíos im' Oifigeach Oidhreachta ann ar feadh chúig mbliana, ag plé le coistí pobail agus mar sin agus obair phobail ansan thíos. Agus is dócha, lem chuid oibre, Fé láthair bím ag plé leis na ceantracha Gaeltachta i gCúige Mumhan, ach anso age baile cuirim spéis i mbéaloideas na háite, sa stair áitiúil, bím amuigh ag spaisteoireacht sna sléibhte. Tá roinnt mhaith taighde déanta agam ar logainmeacha an cheantair seo agus bíonn taighde ar bun agam le cúpla bliain anuas anois ar spéir na hoíche i dtraidisiún na hÉireann. Agus díreach bainim sásamh as mo shaol anseo, fé mar a deirim, clann óg á thógaint againn agus is dócha go mbíonn cúrsaí teanga sa treis, gan amhras, toisc go bhfuilimid sa Ghaeltacht ach chomh maith leis sin, go bhfuilimid ag iarraidh an teanga a bhronnadh ar an gcéad ghlúin eile. So, sin é cuid dem chúlra, pé scéal é.
Ana-mhaith ar fad a Sheáin, go raibh míle maith agat. Agus Mark, má tá tú ann, ar aghaidh leat. Yeah, go raibh maith agat a Sheáin. So, I suppose mo mo chúlra pearsanta, táim cosúil le Mairéad, táim nua-tofa nó nua-tofa go leor go dtí an Dáil ehm so tá bliain déanta againn ag an bpointe seo. Roimhe sin bhíos i mo i mo mhúinteoir bunscoile ar feadh eh 15 bliain agus bhaineas an-sásamh as an jab sin. Agus roimhe sin, so an saghas suim atá agam i dteangacha, rinne mé máistreacht sa Seana-Bhéarla roimhe sin, so tá sean-suim agam sna teangacha go léir. So níl Gaeilge agam ó dhúchas nó aon rud mar sin ach bhí suim agam i dteangacha i gcónaí. eh, nuair a bhí mé ag fás suas, em, ó thaobh, ah, an cúlra eiceolaíochta de, bhí, bhíomar ag déanamh gáire, ag déanamh gáire sa réamhchruinniú a bhí againn go gcaithfidh tú, you know, quiz a dhéanamh sula, sula bhfaigheann tú, em, isteach ar an Chomhaontas Glas. So, no, tá, tá an, eh, tá an-spéis agam san eiceolaíocht freisin agus, em, sa timpeallacht agus cúrsaí timpeallachta agus na. na géarchéim éagsúla atá os ár gcomhair amach ó thaobh bithéagsúlachta de, ó thaobh athrú aeráide de agus fiú ó thaobh an Ghaeltacht agus an Ghaeilge agus an géarchéim atá ann freisin le déileáil leis. So sin, I suppose, cúlra, cúlra, mionchúlra ormsa agus an, an sórt spéis atá agam sa, sa topaic seo.
Ana-mhaith, a Mharc. Agus déarfaidh mé cúpla focal mar gheall orm féin. Agus is dócha, an rud, tá saghas téama ag dul tríd, go bhfuil an-spéis ag an bpainéal go léir i dteangachaí. Rugadh agus tógadh mise i gceartlár chathair Bhaile Átha Cliath, Sráid na Mainistreach, céad méadar ó Shráid Uí Chonaill. Agus an chéad uair go rabhas sa Ghaeltacht, chuas go, go dtí an Spidéal sna seascaidí, is dóigh liom seasca ceathair, míle naoi gcéad seasca trí nó seasca ceathair, dhá bhliain i ndiaidh a chéile. Ach, ah, so chuaigh mé i dtaithí ar chailíní óga na háite ag an am, Dearbhla Standúin agus Caitlín Ní Chonaola, agus tá fós grianghrafanna agam den tréimhse sin. Agus ansan, de thimpist, chuaigh mé ar thuras go Ciarraí, go dtí an Ghráig, ceann de na blianta sin, is dóigh liom, dhá bhliain i ndiaidh a chéile arís. Agus ag an am, i mBrú na Gráige, bhíos ann le muintir Chluain Lifí, mar a ghlaoidís orthu, sin ábhar sagartóireachta agus bhí an tAthair Tadhg timpeall na háite agus bhíodh scoraíocht againn agus níor thuig mise ag an am, so seo, ní raibh sé rófhada tar éis do mhuintir an Bhlascaoid a bheith tar éis an oileán a thréigean agus bhí cuid de na daoine a thréig an t-oileán, ag na scoraíochtaí sin, ach bhí mise mar dhéagóir agus níor thuigeas in aon chor cad a bhí ar siúl, an saibhreas a bhí ann. Ach le déanaí, agus idir an dá linn le cé mhéad, seasca bliain is dóigh, idir an dá thréimhse, tá mé pósta le Ciarraíoch atá ag éisteacht, agus téimid go minic anois go hUíbh Ráthach agus go gCorca Dhuibhne agus bainimid an-thaitneamh as an dá áit agus feicim go bhfuil daoine ón dá cheantar sin ann agus bímid de ghnáth ag freastal ar Scoil Cheoil an Earraigh agus Éigse na Brídeoige agus na féilte sin so tuigim, ceapaim ar aon nós ó thaobh cuairteora, cad tá i gceist sa Ghaeltacht. An spéis atá agam san ábhar seo, Tuairim is cúig bliain déag ó shin do bhog mé féin agus mo bhean chéile go Liatroim agus bhí mé tar éis an domhan de ghnó agus comhlachtaí a thréigean ach bhí fós ana-spéis agam i gclaochlú an tslí go raibh an saol ag dul ag an am. Bhíomar tar éis dul trí tréimhse den. Tíogar Ceilteach, agus bhí an-spéis agam san rud sin. Agus luas an tseachtain seo caite, spéis, tá mé mar bhall de Feasta, chuir Anne Ryan an suíomh idirlíne suas, so bhí tionchar ana-mhór aige sin orm, cé gur ag an am ba innealtóir mé, so bhí spéis agam san tuairim seo de iomlánacht, the holistic approaches. agus níl 'fhios agam as Gaeilge sin an deacracht atá ann systems thinking agus cybernetics an fad go dtéann tú a smaoineamh ar rudaí sara théann tú a smaoineamh em so em so le 15 bliain anuas tá mé tugtha leis na na hábhair sin Agus le déanaí, taobh istigh de Feasta, táimid ag breathnú ar na teoiricí go léir agus na córais go léir ag féachaint ar folláineacht. Nó is focal, agus b'fhéidir go mb'fhearr dúinn comhrá a bheith againn mar gheall air seo ar an bhfoclóir, so as Béarla deirimid well-being. agus as Gearmáinis an focal ná Wohlfahrt, agus i dtosach dheineamar, is cuimhin liom, dheineamar aistriúchán ón nGearmáinis go dtí an Béarla mar bhí baint agam le tionscadal sa Ghearmáin, The National Welfare Index a ghlaomar air, mar sin an focal a úsáideann siad sa Ghearmáinis. Ach tá difríocht an-mhór idir an tslí go mbraitheann Gearmánaigh faoi Wohlfahrt agus an tslí go bhféachaimid ar Welfare, agus freisin tá a lán tá a lán ag baint le wellbeing agus folláin freisin. So i ngach teanga faigheann tú saibhreas an-dhifriúil ann, agus ba bhreá linn b'fhéidir teacht ar ais go dtí sin cad cad cad cén foclóir a d'úsáidimís sa Ghaeltacht eh, nuair a bhímid ag caint mar gheall ar sin, mar is dóigh liom go bhfuil na focail, tá siad ag teacht aniar aduaidh ar an nGaeltacht. So idir an dá linn, ba bhreá liom a lua mar tá an Rialtas ag dul ar aghaidh agus is dóigh liom go bhfuil an brú ag teacht ón gComhaontas Glas leis an gcóras seo innéacsanna do Wellbeing agus tá siad ag leanúint an Nua-Shéalainn, is dóigh liom an córas atá acu san, tá an-spéisiúil mar tá an Nua-Shéalainn tá mar chuid den dearcadh atá acu, cuireann siad cultúr ann agus tiocfaimid ar ais chuige sin i gceann tamaillín is dóigh liom agus Tá siad fós ag obair air, cad is brí le sin, toisc go bhfuil na Maoris ann agus b'fhéidir go dtosnóidh Mark go léireoidh sé dúinn cad tá ar siúl ansan. Ach ar aon nós, tá mé gafa leis na hábhair sin go léir agus tá an-spéis agam iontu. So sin mo cur i láthair, bhí mé beagán leadránach ceapaim. Ach leanfaimid ar aghaidh anois. So tá mé chun an comhrá a oscailt go dtí na ceisteanna a dúramar. So bhí bhí réamhchruinniú ag an ag an bpainéal agus dúramar go dtosnóimís leis an cheist seo mar gheall air. Anois an t-am chun rud éigin a dhéanamh faoin chóras seo, an tuairim de éiceolaíocht sa Ghaeltacht. nó sa teanga anois an t-am chun beart a dhéanamh agus ba bhreá liom go ndéarfadh an painéal canathaobh gurb é anois an t-am chun é a dhéanamh. So cad é an spreagadh, cad é an brú atá ann? So b'fhéidir cé aon duine, b'fhéidir Mark tosnóidh tusa mar tá tú lárnach ann. Yeah, go raibh maith agat a Sheáin agus bhí some, you know nuair a raibh tú ag caint faoi Wohlfahrt, Auf Deutsch, sa Ghearmáinis. Tá innéacsanna acu siúd freisin a dhéanann tagairt ar an táscaire folláine sin, ach an t-ainm atá ar an suíomh idirlín atá acu ná Gut Leben, agus tá sin b'fhéidir níos oiriúnaí i ndáiríre nuair atáimid ag caint faoi chúrsaí folláine nó wellbeing nó rud mar sin. So b'fhéidir go dtosnóidh mé leis sin, leis na táscairí agus an obair atá ag dul ar aghaidh ag an Rialtas faoi láthair. So nílim, caithfidh mé admháil, nílim iomlán cinnte an cruth a bheidh ar, a bheidh ar na táscairí folláine sin, ach is féidir liom a rá daoibh an dearcadh atá ag an Comhaontas Glas ó thaobh sin. So, De réir moltaí an OECD, tá 11 innéacsanna a mholann an OECD ó thaobh measúnacht a dhéanamh ar chúrsaí folláine, ach mar a luaigh tú, sa Nua-Shéalainn tá an dara innéacs déag sin dírithe isteach ar chúrsaí cultúrtha agus teangan na Maoris ansin, agus. Dem' thuairimse féin, bheadh sé sin an-oiriúnach anseo in Éirinn freisin, chun díriú isteach is cé chomh folláin is a bhfuil an Ghaeilge so ar fud na tíre so do dhuine, daoine mar mise a d'fhoghlaim a chuid Gaeilge sa scoil, ach leis sin agus go háirithe cé chomh folláin is a bhfuil na Gaeltachtaí, 'cause is iad na Gaeltachtaí an. an píosa is tábhachtaí den jigsaw don Ghaeilge anseo chun an Ghaeilge a chaomhnú agus í a fhorbairt arís sa tír. Cén fáth a bhfuil an ábhar sin chomh tábhachtach faoi láthair? Bhuel, de réir mar a luamar, tá géarchéim ann maidir leis na Gaeltachtaí agus tá na Gaeltachtaí ag ag teacht faoi strus ollmhór faoi láthair, ó thaobh tithíochta de, ó thaobh earcaíochta, ó thaobh an méid oibre atá ar fáil laistigh de na Gaeltachtaí. So caithfimid rud eicint a dhéanamh agus a dhéanamh go práinneach anois chun na ceantracha sin a chaomhnú agus b'fhéidir iad a leathnú amach arís. freisin. So, yeah, tá, tá an obair sin ag leanúint ar aghaidh laistigh den rialtas. Tá, táim féin ag brú go mór go mbeadh an innéacs sin a, a dhéanann tagairt ar chúrsaí teangacha agus cúrsaí cultúrtha em, ó thaobh na cluifí Gaelacha atá againn, ó thaobh an ceol Gaelach atá againn. Em, is cuid, is cuid iontach mór do shaibhreas an tír seo an cultúr agus an teanga atá againn. So dem' thuairimse, caithfimid measnú a dhéanamh ar sin agus é sin a chur isteach ar you know an an léargas ar cé chomh maith atáimid a' déanamh mar náisiún. So sin I suppose tagairt beag ar an an obair sin atá a' dul ar aghaidh.
Ok, go maith agat, a Mharc. B'fhéidir, a Sheáin, nuair a chloiseann tú an saghas comhrá sin, an foclóir agus gach rud, cad a thagann chugat mar, mar eh, mar dhuine ón nGaeltacht?
Am, bhuel, ar chuma éigin, is annamh a mhachnaím ar an gceantar so mar, mar, Mar Ghaeltacht díreach, is áit í, is mo cheantar dúchais féin agus tá pobal, tá pobal anso ach tá pobail bheaga leis anso agus tá a chuid féiniúlachta féin is dócha aiges na haon pharóiste acu san, sa cheantar so agus bheadh a dtréithe féin luaite leis na paróistí sin. Agus fiú amháin laistigh de sna paróistí féin, tá na bailte fearann agus arís a bhféiniúlacht féin acu san agus a dtréithe féin agus Eascraíonn an-chuid ómóis áite as san agus is dóigh liom go bhfuil tábhacht, an chúis go luaim é sin ná gur dóigh liom go bhfuil an-tábhacht ag baint leis sin ó thaobh fuinnimh de, abair, chun fuinneamh a thabhairt do pé gluaiseacht atá ann, Is cuma gluaiseacht caomhnaithe teanga, is cuma gluaiseacht Cumann Lúthchleas Gael, is cuma gluaiseacht pobail a d'iarraidh rudaí áirithe a bhaint amach, tá sé an-thábhachtach aire a thabhairt don bhfuinneamh san. Agus is mé ag plé lem' chuid oibre gabháil timpeall ag labhairt le pobail éagsúla sna Gaeltachtaí éagsúla, an t-éileamh is mó a bhíonn acu ar fad, dar liom, ná go n-éisteofaí leothu nuair a bhíonn polasaithe á ndearadh agus á gcumadh, sé sin go dtabharfaí éisteacht cuí do mhianta an phobail agus pleananna á gcur le chéile. Agus sin ceann de sna gearánta is mó a bhuaileann leat, go mbraitheann daoine go minic ná fuil éisteacht fachta acu agus go bhfuil rudaí polasaithe á chur i bhfeidhm ná hoireann dóibh féin mar phobal. B'fhéidir gurb é atá i gceist ná fuil tuiscint cheart acu ar na polasaithe sin. Bíonn san i gceist, ach chomh maith leis sin ceapann mórán ná fuil na polasaithe in oiriúint dóibh. Dá bhrí sin bíonn sé an-thábhachtach ar fad is dóigh liom plé agus caint a dhéanamh leis na daoine go mbeidh tionchar ag na polasaithe seo orthu.
Tá sé an-spéisiúil a Sheáin gur luaigh tú i dtosach nuair a thosnaigh tú ag caint ansan mar gheall ar an pobal agus bailtí fearann agus an tseachtain seo caite bhí Michael Cronin ag labhairt faoin tábhacht den fheasacht agus den mheas atá ag muintir na háite ar a n-áit chónaithe, más mian leat. So, dá gcuirfinn an ceist ar ais ort, just chun é a chríochnú, an gceapann tú, ceapaim gur thuig mé go bhfuil, chun fuinneamh nó go bhfuil spéis ag daoine rud éigin a dhéanamh san áit ina bhfuil tú faoi láthair. An gceapann tú go bhfuil an fuinneamh ann rud éigin, gníomh éigin a dhéanamh dá mbeadh na coinníollacha go maith? An anois an t-am chun rud éigin a dhéanamh? Cinnte, abair Saolaíodh mise i ndeireadh na seachtóidí agus bhíos ag dul ar scoil is mar sin sna hochtóidí agus nuair a fhéachaim ar, tá leanaí anois ag freastal ar an scoil agam féin agus nuair a fhéachaim ar an dá ré sin is iad á gcur i gcomparáid agam lena chéile tá athruithe móra tarlaithe. Gan dabht tá lagú tagtha ar an dteanga ó thaobh an phobail de ach san am chéanna is cinnte go bhfuil breis tacaíochtaí ar fáil anois do theaghlaigh agus do phobail gur mian leo an Ghaelainn a chaomhnú. Agus leis na tacaíochtaí sin tugann sé breis feasachta i gceist chomh maith, sa mhéid is go mb'fhéidir tuismitheoirí ach go háirithe, go ndéanann siad níos mó cúram don dteanga. ná mar a dheinidís, b'fhéidir, roimis seo. Tá níos mó oideachais ar an bpobal i gcoitinne ó thaobh sealbhú teanga agus na modhanna éagsúla a bhaineann leis sin. Agus aríst eile, tá an rud so fén mórtas cine seo a bhaineann le teanga is cuma ag an Oireachtas nó ag Comórtas Peile na Gaeltachta, bíonn sé sin sa treis go mór agus sin rud, is dóigh liom, a chothaíonn pobal, a threisíonn pobal agus tugann sé dóchas do phobal chomh maith mar nuair atá meas agat ort féin agus ar an oidhreacht as ar fáisceadh tu, tá an bhunchloch sin agat. agus tú ag iarraidh tú féin a chur in iúl sa tsaol mhór, mar a déarfá, sé sin tugann sé misneach duit, go bhfuil rud éigin laistiar duit. Agus dá bhrí sin braithim go minic le muintir na Gaeltachta le roinnt mhaith blianta anois ná fuil aon eagla orthu iad féin a chur in iúl. os comhair a tsaoil mhóir mar tuigeann siad féin go bhfuil rud éigin luachmhar a bhaineann leo a bhaineann leis an áit gurb as dóibh agus leis an gcultúr lena luaitear iad. Go raibh maith agat, a Sheáin. A Mháirtín, cad é am domsa? Anois an t-am! Canathaobh ó do shuíomh i mBaile Átha Cliath?
Sea, bhuel, sin é an fáth gur, go bhfuil sé thar a bheith thábhachtach bheith ag éisteacht le daoine ar nós Seán atá de bhunadh na Gaeltachta seachas duine atá ina chónaí i Ráth Garbh agus ba aoibhinn liom é a chloisteáil ag caint faoin fuinneamh agus aire a thabhairt don fuinneamh agus a bheith ag tabhairt cluais éisteachta de mhuintir na Gaeltachta. Sílim gur é sin an áit nach mór tosú ar an obair seo faoi slánú na Gaeltachta, éisteacht leis an nGaeltacht agus cad iad na riachtanaisí atá acu óna dtaobh féin. So, sílim gur anseo an t-am, mar ar ndóigh tá géarchéim ann, níl aon dul uaidh, agus sílim go mbeidh Sorcha Ní Chéilleachair ag tabhairt caint níos déanaí san sraith cainteanna seo agus beidh sí, táim cinnte, ag cur síos ar an creimeadh atá ag teacht ar líon na gcainteoirí óga taobh amuigh den scoil. So, tá géarchéim gan dabht, géarchéim mór agus muna ndéantar rud anois ní bheidh slánú na Gaeltachta i ndán dúinn. So, an rud, cén fáth anois? Sílim, mar a dúirt Ben Ó Ceallaigh, i gceann de na léachtanna, tá athrú aeráide, tá géarchéim i gceist anois, géarchéim athrú aeráide, géarchéim bithéagsúlachta. So tá tá rudaí cinniúnacha i gceist anois agus sílim go mbeidh gá gach rud, ár gcórais i gcoitinne a athrú. Agus an comhthéacs seo ina bhfuil athruithe ag tarlúint, is féidir athrú meoin nó athruithe feasachta a chur i bhfeidhm chomh maith. Tuigeann daoine go bhfuil nach bhfuil an córas nach bhfuil an feasacht atá i réim go hidirnáisiúnta, an nua-liobarálachas agus a leithéid, nach bhfuil sé ag feidhmiú ar son inmharthanaitheacht na cruinne fisiciúla. So sílim go bhfuilimid in am na cinniúna agus go bhfuil deis ann a lán córais a athrú ó bhonn agus san comhthéacs seo sílim go bhfeicfear go bhfuil luach ar leith ag baint le traidisiún a iompraíonn tuiscint agus gaois faoin nasc atá ann leis an nádúr, idir an cine daonna agus an nádúr agus luaigh Michael Cronin an sórt ruda a bhí ann sa traidisiún ar nós an rud siombalach nuair a thiocfadh rí i gcumhacht go mbeadh an cleamhnas siombalach idir an rí agus an bandia na talún. So bhí an-cheangal, bhí tuiscint faoin nasc a bhí ann idir an cine daonna agus an nádúr, nach rudaí difriúil iad, go raibh siad i dtuilleamaí ar a chéile. Agus ar ndóigh bhí an scéal faoin Glas Gamhnach go forleathan sa tír, ag tabhairt le fios má dhéanaimid dúshaothrú ar an nádúr go mbeidh an-torthaí díobhálacha ag baint leis. So sílim go bhfuil an tuiscint a ghabhann leis an traidisiún agus ar ndóigh le traidisiún bundúchasach ar fud na cruinne, go bhfuil siad an-thábhachtach ag an bpointe seo. So. Ar son an Galltacht tá gá go slánófar an Gaeltacht mar tá siad ag iompar an traidisiúin agus an gaois a théann leis a bhfuil gá leis i láthair na huaire. So, sílim go bhfuilimid in am na cinniúna. Tá deiseanna rudaí a chur i gcrích nach raibh ann cheana féin so ba chóir dúinn an deis a thapú an obair a dhéanamh anois.
Okay, go raibh maith agat, a Mháirtín, b'fhéidir, a Mhairéad, b'fhéidir go leanfaimid ar aghaidh beagán, agus b'fhéidir an cheist sin a fhreagairt má tá fonn ort, ach ba bhreá liom dul ar aghaidh beagán beag, agus chualamar an tseachtain seo caite faoin eiceolaíocht agus an teanga agus an eiceolaíocht go ginearálta. So, Cad é do dhearcadh ar an coincheap de éiceolaíocht agus an Ghaeltacht? An fiú é nó cad is brí leis?
Bhuel, is dócha go díreach an chéad rud ansin faoi anois an t-am, agus sílim go bhfuil sé fíor-shoiléir, gurb é nach bhfuil mórán ama fágtha sa dá rud really go go bhfuil dualgas orainn ar fad agus go bhfuil dualgas orthu sin freisin a bhfuil an chumhacht acub stráitéisí a chur i bhfeidhm chun an taoide a iompú i leith ceantracha Gaeltachta ach i leith aeráide freisin. Agus díreach ar an gceist eiceolaíoch, is é an chaoi a mbreathnaím féin ar an gceist seo ná go mbíonn cineál cothromaíocht áirithe eiceolaíoch sa saol go nádúrtha ach go bhfuil sé sin, go bhfuil damáiste uafásach déanta ar an gcothromaíocht sin mar gheall ar an struchtúr cumhachta a bhí ann le fada agus is dócha gur b'in rud freisin a bhí Ben ag caint faoi faoi ról an chaipitleachais agus an neoliberalachais agus tá cultúir agus teangacha agus pobail agus roinnt rudaí eile curtha den saol agus tá an chuid is mó den dochar sin déanta ag muintir na hEorpa ach sílim go gcaithfimid breathnú ar an ról atá ag an gcaipitleachas air sin agus ar an idé-eolaíocht atá ann díreach breathnú ar bhrabús seachas an rud atá ag teastáil ó dhaoine. Agus sílim go minic gurb é cineál an dearcaidh oifigiúil atá ann go gcaithfidh muid níl ach tír beag muid agus nach bhfuil ach ceantrachaí Gaeltachta beag iad agus freisin rud atá an-suim am ann ná an bealach a chaitear leis na hoileáin freisin agus go go gcaithfidh muid mar stát, is dócha, fanacht nó go dtabharfadh dream eicínt eile an cur chuige ceart dhúinn, ach go háirithe maidir le cúrsaí timpeallachta, agus níl mé ag rá faoin rialtas faoi láthair, mar tuigim go bhfuil na Glasaigh ann agus go bhfuil siad ag obair ar sin, ach sílim go bhfuil sé suimiúil mar dhearcadh atá ann sa stát seo ná go nach ach tír beag muid agus go gcaithfidh muid fanacht agus breathnú ar ceannaireacht ó áit eicínt eile. ach ag an am céanna, is dócha, má bhreathnaíonn muid ar an caighdeán uisce atá ann is chuile shórt eile, cé chomh dona is atá sé. Ach is dócha go bhfuil an dearcadh céanna ansin ann i leith an ghaeilge agus chomh maith leis sin, na ceantracha Gaeltachta ach is minic freisin is dócha go mbreathnaítear ar an cúrsaí timpeallachta, sílim féin go minic i gcúrsaí polasaíochta, nuair a dhéantar polasaithe breathnaíonn siad cineál níos mó, tá an cur chuige ann i leith na cathrachaí agus na bailteachaí móra seachas an tionchar atá aige ar na ceantrachaí níos iargúlta agus má bhreathnaíonn muid you know ar an infreastruchtúr, is minic go mbreathnaím féin ar an infreastruchtúr agus an infreastruchtúr an córas iompair poiblí agus mar sin de agus muid ag rá go gcaithfear you know daoine, ar ndóigh tá muid ag iarraidh daoine a mhealladh amach as carranna agus ar an infreastruchtúr poiblí ach go minic mar gheall, mar gheall ar an dearcadh faoi brabús agus mar sin de go mbreathnaíonn muid air sin ó níl, an infrastruchtúr iompair poiblí sna ceantracha níos iargúlta ach níl siad ag déanamh an brabús a dteastaíonn. Ach má tá muid really ag iarraidh daoine a mhealladh chun na cinnithe atá ag teastáil uainn ar fad i gcomhair cúrsaí timpeallachta agus i gcomhair cúrsaí éiceolaíochta, caithfidh muid an infrastruchtúr sin a thabhairt. Agus bhí comhrá actually suimiúil a'm. le mo chomhghleacaí Mark inniu faoin gceist seo ar fad agus má tá muid ag iarraidh go mbeadh daoine in ann bogadh chuig, is dócha, chuig cúrsaí atá níos fearr don timpeallacht, caithfidh muid iad a mhealladh tríd na postanna sin a chruthú agus níl 'sam, an bhfuil mórán suim ag daoine i gcúrsaí eacnamaíochta ach bheadh suim agam féin sna i leabhar Stephanie Kelton faoin deficit myth agus bíonn sí ag caint faoin job guarantee scheme agus mar sin de agus is bealach é sin is dócha chun seachas muna féidir post a fháil mar gheall go dtéann an eacnamaíocht suas agus síos go gcruthaítear postanna atá go maith agus atá tábhachtach um go gcruthaíonn an Stáit postanna atá go maith agus tábhachtach go cheantar eicínt ar leith. um Agus ciallaíonn sé sin, ar ndóigh, um dá mba rud é go mbeadh rud mar sin ann anseo sa tír seo, go mbeadh um postanna á chruthú agus fostaíocht á chruthú um sna ceantrachaí Gaeltachta agus fostaíocht a um a bheadh go maith um i gcomhair cúrsaí timpeallachta freisin. um Seachas um go mbeadh ar daoine, muna bhfuil an fostaíocht ann, go mbeadh ar daoine ansin, dhul ar an dól nó pé rud é ionas go mbeadh airgead acu go go mbeadh an stáit ann mar cineál employer of last last resort agus sílim gur ceist an-suimiúil é sin don Ghaeltacht ach i gcomhair cúrsaí timpeallachta freisin ach go háirithe in amantaí atá an-cosúil le anois agus ar ndóigh tá ar ndóigh tá tá muid Tá muid i lár paindéime, ach fiú ag dul amach as seo, tá's ainn go mbeidh deacrachtaí ag daoine fostaíocht a fháil, tá's ainn go mbeidh deacrachtaí ar na gnólachtaí beaga fanacht, na doirse a choinneáil oscailte. So sílim go gcaithfidh muid breathnú air sin. Má tá muid ar ndóigh ag iarraidh go mbeadh fostaíocht ann sna ceantrachaí Gaeltachta, má tá muid ag iarraidh go mbeadh daoine in ann fanacht, ann agus go mbeadh daoine in ann a gcuid páistí a thógáil, ach ag an am céanna má tá rud mar sin, mar atá cineál an cineál job guarantee, cineál scheme ann, go mbeadh muid in ann é sin a úsáid i gcomhair cúrsaí timpeallachta. Agus sin rud a bheadh mé féin, bheadh suim a'm féin ann, mar tá suim a'm i gcúrsaí eacnamaíochta, ach tá, bheadh suim a'm féin sna, dá mbeadh muid in ann rud eicínt mar sin a dhéanamh.
Go raibh maith agat a Mhairéad. B'fhéidir tá fonn orm b'fhéidir fáilte a chur roimh aon cheist agus níl fhios agam fós a Mháirtín a bhfeiceann tú ceist áirithe nó b'fhéidir go ligimid do dhaoine ach gan é a fhágaint ró-dhéanach, tá sé cheana féin a ceathrú chun a hocht so níl ach cúig déag nóiméad fágtha againn. So má tá fonn ort idir labhairt ná ceist a chur, le do thoil, cuir, scríobh isteach san chat é agus tiocfaidh mé ar ais chugat chugaibh i gceann cúpla soicind. Ach b'fhéidir just. Rud suimiúil a Sheáin, tá fear ón Nua Shéalainn ar líne, Diarmuid Coffey, agus chuir sé suim san méid a bhí le rá ag Mark faoi na hinnéacsanna folláine agus má tá suim aige dul i gcomhairle leis tá a eolas ar leith aige faoi na hinnéacsanna anseo, ansiúd so tá sé sin suimiúil go bhfuil an fear sin thall i sa Nua-Shéalainn ag iarraidh comhoibriú leis an obair sin so, Diarmaid Coffey, go raibh maith agat. Sin a raibh.
Go raibh maith agat, a Dhiarmaid. OK, bhuel, b'fhéidir leanfaimid ar aghaidh beagán beag. Agus bhí fonn orm, saghas, tosnú a díriú ar cad a dhéanaimid ach. De ghnáth, Mark, like, na córais seo, like, an tslí go dtugann rialtais faoi tháscairí folláine. Is ón barr anuas go dtagann siad. So tagann an rialtas suas le struchtúr, agus tá a fhios agam go bhfuil Nesc ag cur ag iarraidh a fháil amach conas gur féidir le leis an bpobal go léir agus na heagraíochtaí go léir Tá mé féin ar choiste amháin ach tá tá fonn ar ar na páirtithe polaithe polaití polaitíochta saghas ionchur a fháil ach nach gá rud éigin a dhéanamh don Ghaeltacht a thagann ón mbonn aníos, mar déarfá. Like, so conas gur féidir é sin a dhéanamh? Conas gur féidir táscairí oiriúnacha ón Ghaeltacht a fháil? Yeah, no, tá an ceart agat go huile is go hiomlán. Agus bhíos ag éisteacht le Seán ansin agus tá an ceart aige freisin. Caithfidh, you know, Ní féidir liomsa a rá céard ba chóir dúinn a dhéanamh chun an Ghaeltacht a chaomhnú. Ní as an Ghaeltacht mé. You know, bheadh sé i bhfad níos fearr agus tá tá a fhios agam tá mé leis tá mo solas ag fáil bháis anseo. Tá a fhios agam freisin go bhfuil Máirtín an-láidir air seo freisin go gcaithfimid éisteacht le dhaoine agus sin an cur chuige eiceolaíochta atáimid ag caint faoi, go gcaithfimid éisteacht leis na daoine atá ina cónaí sna háiteacha sin. Now, rud eile atá sa chlár rialtais go ceapaim go bhfuil tábhachtach ó thaobh an saghas seo caint ná an social dialogue atá luaite sa chlár rialtais agus sin b'fhéidir struchtúr nó platform go mb'fhéidir linn an caint sin a bheith againn. but tá an ceart agat go huile is go hiomlán, ní leor é, like, mise nó éinne eile atá sa rialtas just a rá look it lads, you know, éist linn now, seo an rud gur chóir an Ghaeltacht a dhéanamh. Caithfidh go dtiocfaidh sé sin ón bun aníos agus just, just rud amháin déarfaidh mé nach bhfuil go hiomlán ar an ábhar seo ach, just ó thaobh feasacht teanga de agus cé as a tháinig mo fheasacht teangan sa chéad uair, an áit dúchas gurb as mé ná Carraig an Aird agus níl, ní chiallaíonn sé sin faic i mBéarla, you know, ach an chéad uair a dúirt duine dom, múinteoir bunscoile. a dúirt liom, Oh yeah, carraig an-ard. Agus ansin d'fhéach mé suas, you know, nuair a chuaigh mé abhaile d'fhéach mé suas agus yep, sin, sin an cnoc beag ar, ar barr mo lána. So sin, you know, tá, tá an-bhaint, tá dlúthbhaint ag na logainmneacha leis an saghas caint seo agus caint eiceolaíochta agus agus tá an méid sin eiceolaíochta fite fuaite leis na logainmneacha go léir atá againne anseo timpeall na tíre agus tá a lán den saibhreas sin caillte againn de réir nach bhfuil an feasacht teangan sin fós ar fáil ag daoine so sin b'fhéidir. just rabbit hole beag ar feadh soicindí. Sin, a Mharc, sin dúshlán duit anois, mar sin ceann de na rudaí go mba bhreá liom é a rá, in áit an gobbledegook atá againn ar na logainmneacha, go ndéanfadh an Comhaontas Glas rud éigin faoi an leagan Gaeilge a chur mar phríomhleagan de na logainmneacha, go háirithe na príomhbhailte. Tá bailte áirithe, luamar Caiseal, mar shampla, ba chóir go mbeadh an leagan Gaeilge amháin á úsáid do sin, ach sin dúshlán. B'fhéidir, aistreoidh mé go Seán. Seán, like, nuair a chloiseann tú an scéal seo go léir maidir le innéacsanna agus an pobal agus an slí go bhfuil sé ag teacht, mar tiocfaidh sé ó Nua-Shéalainn go Baile Átha Cliath tríd an chóras go léir, rud atá an-mhaith, ach Cad is féidir a dhéanamh sa Ghaeltacht? Caithfidh go bhfuil sibh as bhur meabhair le gach saghas pleanáil teanga agus gach rud, an bhfuil? Nó an bhfuil fuinneamh ann rud éigin eile a dhéanamh? Cad ba chóir a dhéanamh go práinneach? Bhuel, luadh ansan, abair, an tábhacht a bhaineann le guth na Gaeltachta a bheith le clos agus is dócha an deacracht is mó atá ages na ceantracha Gaeltachta ná an easpa daonra atá anseo agus dá bhrí sin, go minic ní bhíonn ar chumas na nGaeltachtaí beaga éagsúla ionadaíocht a bheith acu, cuirim i gcás, i nDáil Éireann, mar níl an dlús daonra ann chun duine a thoghadh, agus dá bhrí sin lagaíonn sé an guth go pointe áirithe. Agus is dócha, sna sála air sin ansan, is dóigh liom, Labhartar go minic ar chúrsaí Gaeltachta agus ar chúrsaí teanga, bíonn sé teibí go maith, agus go mb'fhéidir go mb'fhiú díriú isteach ar nithe eile, nithe gur féidir cur síos a dhéanamh orthu agus iad a thuiscint agus an tairbhe nó an díobháil atá á dhéanamh dóibh sin a thuiscint. Ceist mhór gan dabht sna Gaeltachtaí ar fad, agus bím ag plé leis lem' chuid oibre mar iriseoir, cúrsaí pleanála. agus nílim ag tabhairt breithe ar aon pholasaí ansan a fhaic mar sin, ach cloiseann tú go minic fé dheacrachtaí ag muintir na Gaeltachta agus iad ag iarraidh pleanáil a dh'fháil ina gceantar dúchais. Cuid mhaith den am, tá san ag teacht glan in aghaidh, b'fhéidir, polasaí náisiúnta. agus cothaíonn san a chuid fadhbanna féin, sa mhéid is má fhéachann tú ar an dynamic a bhaineann le Gaeltacht, tá sé tógtha ar an gcéad dul síos ar an mbaile fearainn agus ansan ar an bparóiste. Tá an scoil sa pharóiste sin, an siopa sa pharóiste sin, na seirbhísí ar fad sa pharóiste sin ag brath ar dlús áirithe, líon áirithe daonra a bheith sa pharóiste sin. Gan daoine ag maireachtaint sna próistí sin, teipfidh ar na seirbhísí sin agus sin é atá tarlaithe. An t-aon tslí go mbeidh daoine ag cur fúthu sna próistí sin chun an tacaíocht a thabhairt dos na seirbhísí ná má tá siad ábalta maireachtaint ann agus tithe a thógaint. Anois, ceist mhór is ea é, abair, tánn tú leis i gceantar go bhfuil timpeallacht fíor-álainn ann, Tá an ceantar san ag brath ar chúrsaí turasóireachta. Má dheineann tú slad ar an dtaobh tíre, tá an tionscal sin á chur i mbaol agat. Dá bhrí sin, tá sé an-deacair an chothromaíocht san a dh'aimsiú. Ach is dócha an pointe atá á dhéanamh agam ná, cuirim i gcás, rud bunúsach cosúil le polasaí tithíochta, más rud é, chloisfeá go minic ó dhaoine a bhíonn ag gearán air seo, a deir, you know tá siad ag iarraidh na daoine a bhrú isteach sna bailte anois b'fhéidir ná fuil san fíor agus b'fhéidir go bhfuil smut den áibhéil ag baint leis sin ach sin é an dearcadh agus nuair a tharlaíonn sé sin, más amhlaidh atá, abair, san rud, teipfidh ar na seirbhísí ansan mar níl na daoine sna ceantracha iargúlta san mar ní fiú iad a choimeád ann go heacnamaíoch agus de réir a chéile tarlaíonn an creimeadh, fágann na daoine óga leathanbhanda Tá oscailt mhór ansan do cheantracha Gaeltachta. Agus ar shlí, bhíomar ag caint níos túisce ar an bhfuil an t-am buailte linn, is dóigh liom go bhfuil an-dheis sa phaindéim seo anois aithne a chur ar na deiseanna eile seo agus na bealaí eile seo atá ann chun teacht i dtír ar shlánú na Gaeltachta agus go bhfuil oscailt sa Ghaeltacht b'fhéidir Má chuirtear córas leathanbhanda, rud bunúsach, rud praiticiúil, ar fáil sa Ghaeltacht, go mbeidh daoine ábalta lonnú anseo, daoine gur spéis leo an Ghaelainn a dh'fhoghlaim, nó daoine go bhfuil Gaelainn acu cheana féin agus gur mian leo a saol a chaitheamh sa Ghaeltacht. Ach canathaobh mar sin ná déanfaí infheistiú sna Gaeltachtaí agus cás fé leith. Go minic sé an rud a tharlaíonn le ceantracha iargúlta ar chuma na nGaeltachtaí, siad a dh'fhágtar ar deireadh ar fad ó thaobh seirbhísí. Tiocfaidh sé ach b'fhéidir go mbeidh cúig nó sé nó seacht mbliana air ach tá gach aon bhliain tábhachtach agus má thánn tú chun pobal a thabhairt leat, caithfidh seirbhísí bheith ann dóibh.
Ok, so b'fhéidir, go raibh maith agat a Sheáin, b'fhéidir go bhféachfaimid ar cúpla, cúpla ceist, má tá ceist ann, a Mháirtín, a bhfeiceann tú aon cheann éigin? Bhuel, tá, tá tuairimí suimiúla ann. Tá Pádraig Ó hÉanacháin ag rá go bhfuil fadhb leis an córas pleanála agus muna bhfuil sé sin athraithe ní bheidh daoine sa Gaeltacht amach anseo, a deireann sé. Tá Kerron Ó Luain ag caint faoin, córas nualiobrálach agus Ann Ryan ag rá go bhfuil gá le comhrá nua faoin maoin agus athdháiliú na maoine. Tá Seán Mac Seoin, tá a lán smaointe cloiste agam le cúpla seachtain anuas, conas a thabharfaí an claochlú, conas a thabharfar an claochlú i gcrích. Ceist mhór é sin. rud faoi logainmneacha. Tá a lán comhrá fiúntach istigh san chat function anois. Bhuel, b'fhéidir, like, an rud a dhéanfaimid ar aon slí ná tógaimid na, na, aon rud atá scríte ag daoine agus táimid chun iad go léir a tharraingt le chéile ar aon nós agus féachaint roimh dheireadh an, an tsraith cainte. Ach b'fhéidir, n'fheadar an bhfuil, an bhfuil aon duine toilteanach, labhairt linn agus má tá. Cuir bhur lámh, lámh in airde. Fiú duine a scríobh ceist isteach, má chuireann tú an lámh suas, tá cúpla nóiméad agam. Pá, Pá, Pádraig Ó hÉanacháin, ar mhaith leat. Yeah, yeah, tá, tá an ceist sin agus aontaím le an méid a bhí ráite ag Seán go bhfuil na seirbhísí faoin tuath agus go háirid sna Gaeltachtaí, tá siad ag brath ar rudaí nua cosúil leis an leathanbhanda ach muna n-athraítear an córas pleanála agus an córas atá leagtha síos ní bheidh na daoine in ann tithe a thógáil. agus uaidh sin, is cuma céard iad na seirbhísí atá ann, nuair nach mbeidh siad in ann cur fúthu agus teach a thógáil, ní bheidh an daonra againn agus ceapaim gur go bhfuil sé práinneach ag an am seo má tá aon infheistíocht le déanamh sna Gaeltachtaí, caithfidh siad breathnú air sin agus tá go leor samplaí feicthe againn ar fud na tíre, daoine ag iarraidh tithe a thógáil, cuid acu agus an talamh féin acu, ach fós féin níl siad in ann, mar an córas atá leagtha síos anois, caithfidh siad dul chomh fada leis an baile mór. Agus tá sé sin feicthe go mion minic againn, ach fós féin níl na polaiteoirí ag breathnú ar an cheist sin. agus is cuma cé chomh láidir is bheas an teanga, muna mbíonn na daoine ann beidh muid i gcruachás.
Ok, go raibh míle maith agat a Phádraig. Ní dóigh liom gur fiú ligint do Mharc, mar ceapaim go mba chóir, like tá fhios agam go bhfuil polasaí ag an Comhaontas Glas mar gheall ar go mbeadh na bailtí níos dlú agus go mbeadh seirbhísí taobh istigh de na bailtí ach b'fhéidir go mba chóir go mbeadh polasaí tithíochta don Ghaeltacht ann ag na Glasaigh nó ag an Rialtas fiú agus féachaint isteach mar tá fhios agam go bhfuil a lán fadhbanna ann tá sé fíor ach d'fhéadfaimis uair a chloig a chaitheamh ar sin a Mhairc ceapaim agus tá fonn orm b'fhéidir cloisint ó dhuine nó beirt eile. Tomás Ó Maoilín, An bhfuil tusa ann? Tá rud agat faoi meitheal agus logainm agus tá 'fhios agam go raibh tairiscint agat an tseachtain seo caite, b'fhéidir go luafá é, le do thoil. Maidir le logainmneacha, an gcloiseann sibh mé?
Tá tú ana Bog. Sin níos fearr?
Yeah. Yeah. Sin níos fearr, yeah.
Maidir le logainmneacha, tá tionscadal ar siúl bunaithe ag DCU agus tá sé ann do dhaoine, gnáthdaoine, chun ainmneacha, mionainmneacha, a chur suas, ainmneacha páirceanna, bóithrín, carraigeacha, a leithéidí, agus tá na céadta míle thuas cheana féin agus is fiú aon duine suim acu ann breathnú isteach ar sin. Tá cúig chéad curtha suas agam féin ag bailiú iad ó chomharsan agus ó mo thuismitheoirí agus muna bailítear iad anois beidh siad beidh siad imithe agus tá a lán acu imithe cheana féin de réir mar a bhí na daoine aosta ag fáil bháis. So is fiú tionscnamh mór é sin agus tá sé dochreidte éasca. iad a chur suas. So féach suas ar an suíomh idirlín sin, meitheal logainm ponc ie. An dara rud, ba mhaith liom just labhairt beagáinín, tá talamh beag agam i Baile Ghib, Contae na Mí, sa Ghaeltacht nó b'fhéidir iar-Ghaeltacht Chontae na Mí. Agus má tá suim ag aon ghrúpa Gaelach, Cúibríní, Allotments, do gharraíodóireacht sóisialta, grúpa teacht le chéile, bheadh mé sásta talamh a chur ar fáil dóibh. so más féidir grúpa teacht le chéile agus é a bhainistiú dóibh féin, is iad just féin a bheadh bheadh ann, so is club gaelach a bheadh ann. So má tá daoine sásta é sin a dhéanamh, cuirfidh mé talamh ar fáil agus na áiseanna timpeall ar sin freisin.
Ok, go raibh míle maith agat a Thomáis, sin an-mhaith agus tá súil agam go mbeidh a lán daoine ag cur glasraí i gcionn tamaillín ann, tiocfaidh mé chun iad a bhlaiseadh. So go raibh míle maith agat. So abraim go bhfuil sé in am anois dúinn. Deireadh chur leis an gclár mar a déarfadh Seán Mac an tSíthigh, b'fhéidir gur go mba chóir dom ligint dó deireadh a chur leis an rud. Caithfidh go bhfuil sé ait duit, a Sheáin, bhíos ag smaoineamh air go bhfuil duine éigin ag cur agallamh ortsa de ghnáth is a mhalairt a bhíonn ar siúl ach anyway, ba bhreá liom ár mbuíochas a ghabháil don phainéal, do Mháirtín, Seán, Marc agus Mairéad. Tá súil agam gur bhain sibh, an lucht éisteachta, taitneamh as. B'fhéidir go dtabharfaidh mé an mic do Bhreandán chun a rá mar gheall ar an tseachtain seo chugainn cad tá i ndán dúinn, agus idir an dá linn, slán uaimse i nDroim Dá Thiar i gContae Liatroma.
Go raibh maith agat a Sheáin. Díreach le rá nó le fógairt an chéad